But sometimes ideas na-abịa abịa some instincts na-emanifest on its own naturally simply because of anyị nwa nwere a positive mindset because of the, our positive mindset na-epush anyị some of us anyị na-ekwu ihe anyị na-ekwu and ọ wụrụ ị na-eread our mind na-eread our spirit ị ga-ama that na o nweghị ihe ọjọọ mmadụ buuru o nweghị ihe ọjọọ anyị buuru ndị ọjọọ n'obi 'cause ọ bụrụ na anyị wụ ndị ọjọọ anyị agaghị na-apụta na-abịa enye some good advice to our enemies anyị agaghị na-abịa asị ha na ha wepụ aka enwe n'ofe before na-aghọrọ ha aka mmadụ

and you are trying to poke nose into people's business with a negative mindset you are hurting yourself a na-adị mma that na mmadụ na-adị mma ọ wụrụ na e nwee inspiration ọ wụrụ na e nwee mandate which we always try to remind our people that na this usb government a nọ with divine mandate and unu mata that na the mission of this USB government a ọ bụghị a mission or it's not a bad mission ọ bụghị a mission to come and destroy you ọ bụghị a mission to come and derail you ọ bụghị a mission to bring you down ọ bụ a mission bu progressive wee na-abịa ọ bụ a mission bụ a very good vision and a very good dream for every good citizens of Biafra

not minding the consequences anyị bịakwara ebe a today na-asị ka anyị wetakwuru unu ozi ọma chineke nna abịakwa ebe a kịta na-eremind kwara all these traitors that are jumping up and down like mosquitoes disturbing the good work of the usb government trying to blackmail them trying to bring um, what's it called lies upon them every day anyị ga na-remind unu ya our supreme leader Maazị Nnamdi Kanu nọ n'ime today awụghị na o nwere onye o mere ihe ọjọọ ọ nọ n'ime today because ọ chọrọ ka ọ dịrị onye ihu na mma ya dịrị onye azụ na mma he's going through a lot of persecutions because of our well-being nwanne anyị wee na-agwa all these people a na-epoke nose into people's matter into people's affair with a negative mindset kee ihe ọjọọ maazị Nnamdi Kanu mere unu unu ji na-epersecute ya kee ihe ọjọọ maazị Nnamdi Kanu mere unu unu ji na-epersecute that innocent man ị wụ South East Governor ị wụ chieftaincy ị wụ ị wụ eh, local chairman chairman ị wụ eh, local chairman why are you people prognosing into usb government with a negative mindset kee uru unu ga-erite na ya anyị na-ajụ ya ka ajụjụ when are you going to come back to your senses when are you going to come back to your senses and know that na ihe ahụ unu na-eme adọrọ mma when are you going to come back to your senses and denounce this divide and rule ndị fulani na-ewetara unu among us when are you going to come back to your senses this is biafran exodus tv we always come here to remind you that na time erugo mgbe unu ga-come back to your senses unu akwụsị ị na-epoke nose into usb government with a negative mindset o nwe uru ọ na-aga ịbara unu chegharịanụ ma chigharịanụ because no God draw. It's time for us to come together and unite under one government, which is one government. I want It's time for you to leave every sentiment and come together and build this new nation. Iwu nwoke, iwu nwanyị, iwu okorobịa. It's time for you to come. Iwu a millionaire, iwu a, million, iwu a billionaire. It's time for us to come together. hapụnụ every sentiment leave every sentiment alone and unite under one body amagoro m ya amagoro m ya ọ wụrụ ka atụ ewerego m ahụ mmadụ wee maa atụ maara unu many many times and nwere ike m gara repeat go ya na-amakwuru unu ya atụ because sometimes our people if you don't if, if you keep on repeating repeating ị na-repeatiri ha something na-repeatiri ha na-repeat on a very good day mostly on a positive side they'll come back to your senses so ekpere anyị na-ekpe ka ike agwụkwana anyị ị na-eremindiri our people what is ahead of us or what we are going to see in the future because ọ wụrụ na anyị mee ọfụma today our future anyị ga-adị ọfụma ọ wụrụ na anyị eme ọfụma today our future anyị ga-awụ a danger to the next generation ụmụnne na ụmụnna ị wụ onye omenala use your omenala gị positively to the well-being of your people ị wụ onye ọgọ mmụọ were ọgọ mmụọ gị positively to the well-being of your people ị wụ ndị ụkọchukwu ndị ụkọchukwu unu afụgoni ya ndị ụkọchukwu a lot of ndị ụkọchukwu abịago bịa mezie turn christianity christianity na-achọzi ịwụzi mockery emezie some people sef ha nụzie christianity sef iwe a na-ewezi ha but it's not supposed to be so christianity adịghị suppose ya ga-awụ ihe a ga na-amock amock ọ bụrụ ihe some ndị ụkọchukwu ga-abịa turn ya were ya na-euse against their own people wee na-arụkọ with ndị politicians na-eyi agbada na-eyigasị ma na-ekpucha ma crown na-eyi ma cross ogbogbo cross but ị bịa n'ime obi gị ị na-arụkọ ya people making mockery of that christianity whereas ọ wụrọkwa ihe christ ahụ na-eportray ọ wụrọ ihe o preachiri when he was around

na nke ikpeazụ a so ị wụ onye ọgọ mmụọ gọọ mmụọ ọfụma gọwọ mmụọ ka ọ dịrị ndị obodo gị na mma gọwọ mmụọ esi m from ala udo ụmụchukwu ụmụchukwu oke abịama I always talk about from my state adị m proud from adị m proud of my state ala udo formerly known as God's own state nwanne ị bịa na kọmuniti anyị anyị nwere ndị ọgọ mmụọ anyị nwere lot of tradition anyị na-eti ekpe anyị na-agba ekpe anyị nwere new yam festival anyị na-etikwa ma ọkọnkọ but o nwe nke a na-eyuzi wee na-emegide the community a na-eme ọ na-ekreti happiness o nwega nwegasị some ndị dibia sị nọgasị na kọmuniti anyị ndị mkpa akwụkwọ even sef ị na-arịa ọrịa anya sef nwanne you don't even need to go to hospital enweresị lot of traditional medicine medical doctors nọgasị ma ndị ọgọ mmụọ and ọ wụ na ịbịa bịa detect gị that niile ọgọ mmụọ ya ọ wụ na ị na-agọgbu nwanne gị aka akpara gị akpara ifuo da some of them most of them we are very very proud of them atụọ gị something n'anya ọ nwere ihe ọ wụ ọgwụ ọgwụ ihe ọrịa anya ọ nwere ihe ọ wụ atii gị n'anya ịfụgasịa some worms arịpụtasịa gị n'anya nwanne the next two days anya gị adị clear ga-enwe stroke sef o nwere some traditionals ha nwanne they don't need to go through they will treat you traditionally ga-enwezi ndị dibia ndị dibia na-eme sef ọ wụ na o nwe ndị bịara bịa bịa strike our village ndị dibia na-aga ọgụ ndị dibia sef ga-apụta mount warriors onwe even ha hara ga aṅụ ha aṅụ ha ha aṅụ sef aṅụ ga-achụgodi the enemies ọsọ that is what we need. that is what we need using your tradition to work for the betterment of your people ọ dị very important but ị bịazie na nke ikpeazụ a ịfụgasịa ndị oke ite ịfụgasịa ndị na-agwọzi ọgwụ ịpụta convert our youth our youth apụta na-asị kpọta nne gị kpọta nna gị ka emere gị ka ị ghọọ millionaire overnight ọ dịrọ mma turning the turning the tradition against your own people with a negative mindset ọ dịrọ mma ị wụ ọgọ mmụọ gọọ mmụọ ọfụma for the betterment of your community o sokwa wụrụkwa part of the decentralization ife a na-ekwu okwu ya ebe onye ebi ka ọ na-awachi ya wee quick one ya wee quick one be part of history be part of history be part of history of good history unu le anya kịta na o nwere ihe m chọrọ ịgbanyere unu here a na-aga ime opening of USB mission USB United States of Biafra mission in Washington DC achọrọ m iplay unu this jingle a and uh, kudos to this our wonderful brother Marvelous Arinze Chineke nna gọziere that young man that guy wụ confirm nwa ife. Chukwu nna gọziere anyị that young boy. That guy is doing marvelous job. Due to otu afọ ya si wee dịrị ka ihe onye maka ọ na-eme. Anyị suppose ịna-celebrate our heroes. Anyị suppose ịna-celebrate ndị na-emeta ọfụma. You don't need to bịa sị ka akpọta ha ka egbuo ha. Ị suppose ịna-eme ha encourage. Onye ọbụla ị fụ na-arụ ọrụ ọfụma na USB government. Kpewere onye ọwụ ekpere ọma. gọwere onye ọwụ ezigbote ọfọ abịakwana sị ka ị bịa dịgboro onye ọwụ jealous abịakwana sị ka ị bịa nọchigboro onye ọwụ abịakwana sị ka ị bịa patuo onye ọwụ aka ọ wụ arụ ala kwụsịnụ ya another mistake our people na-eme wụ they don't celebrate their heroes ha na-egbu their heroes but ndị ọcha na-eme like that without wasting time let's listen to this jingle because this May a ife a na-akwado May a just like otu esi na-akwado okwu ịga Finland for the redeclaration of Biafra people ụmụ Biafra wee gbakọta aka ọnụ when PM was around Biafrans all over the world donated their money donated their time donated everything to make sure that na that event ga wee success at the end of the day ndị prognosing into people's matter ndị people no when they mind their business they entered they tried to blackmail everything they tried to bring everything down

We dey rise like sun, no fear for our land. We go stand together, fight for freedom now. No surrender. This day is more than just an opening, it is a call for peace and reconciliation. Join us at the first ever Biafra Peace Summit, where the past and present voices for Biafra independence come together. No segregation, no division,

everything is working for the body otu aka oh that is what this USB government represent ụmụnne na ụmụnna is it very very hard for the enemies for these traitors to understand for ndị osi imi to understand ka ha wee kwụsị ịrụ arụ ala ka ha wee come together under one body ka ha wee nyụkọ mmamịrị ọnụ ka ọ gbara anyị ụfụfụ is it very very hard for them to understand but anyị na-ekwute ya to the remembrance for them because nke ọbụla decision onye ọbụla na-eme nke i mee nke nke dị mma ya ọ dịrị gị mma gị i mee nke ọjọọ bad decision it's all about choice if you make wrong choice you pay for the consequence geenụ ntị resolve them and stand stronger as one people May 30th is also our separate Biafra Heroes Remembrance Day when we honor the brave souls of men and women who fought

PM Simon Ekpa do you see how fake these people are eji m opportunity a wee na-agwa ha ka ha kwụsị ihe anyị fụ ọ na-eme Oge Nkere ya na ndị otu unu kwanyerenụ onwe unu ugwu zukwanụ unu ike zuo unu ike ihe ahụ unu na-eme ebe ahụ unu na-aga ụzọ adịrọ ya zukwanụ unu ike anyị ma anyị ma na ara ayịwago nwaanyị onye isi ọcha nke ọ na-eme abụgo ikwikwii of our own time onye nke a crossgo Rubicon zuonụ ike kwụsịnụ ihe ahụ unu na-eme it's time for you people now to join hand together if you cannot win them if you cannot beat them you join them you can never beat this usb government you can't you can't chineke nna kwụ usb government ahụ n'azụ na-aga

gwa ha that unu chọrọ ka ụmụ unu ka unu unu chọrọ idozi with your brothers and sisters how pleasant for brethren to dwell in unity ọ wụ something na-adị very very pleasant ọ wụnụ ihe wụ christianity awụrụ that na ị ga na-akpa akparamagwa ọjọọ if you are claiming to be a christianity kpaa akparamagwa ọma

that is the question onye ọbụla ga na-ajụ onwe ya which side do you belong nọ the part of ndị na-aserve ekwensu imegide ụmụ chukwu nna ka nọ the part of ndị na-aserve chukwu nna imezi ka ọ dịrị onye ọbụla mma achọrọ m ka ị make a very wise decision these days because any choice ọbụla ị makere kịta na there is a consequences of every choice that we make in life

chineke nna gọziere anyị this our young comrade marvelous arinzechukwu chukwu nna gọzie gị keep keeping on your good job biafran spirit got your back we biafrans we love you and we appreciate all your good job salute you ezigbo nwa chineke nna our time is now nwanna onye nụ ya kaara ibe i nweta this message a metụ aka